iyeyu ali ndi ntchito zake ngati zotolatola ngati kuba amatolatola m'minda tanthu zinthu zosiyanasiyana nde tsiku limeneli anabwera usiku anabweretsa ngati chinangwa chomwe chinali chokwana hafu thumba ndiye mwa mwezi womwewo iye anangoti nthiti zanga zizi kundipweteka pamodzi ndi mkono mbali imodzi titakhala kanthawi kochepa tsiku lina usiku pamazatuluka ngati monga mmene chimakhalira chinangwa chija chikamaphuka pa chilonda chija tili mu chomwecho zinayambikanso zina zooneka kuti matenda aja akupitirirabe mpaka na munthu amalepherako kuti mpaka kungathe kutani kuyenda choncho mkono uja unayamba kuoneka zizindikiro zoonesa kuti mmene unalili poyambapo unaonesa kuti basi ukupuwala pakumatuluka pamkonopa masamba achinangwa akumaphuka m'mbali mmene umakhalira mtengo wake uja tsinde lake likumakhala loti looneka la green m'mbali mwa masamba make masamba akumakhala ndi tsinde bwinobwino la mtengo wake kutsogolo kwa mtengo kukumakhala masamba achinangwa
mayo mayo mayo ndiuzeni ine anakaba nthochi anatenga nthochi m'munda mwa eniake anaba nthochi anabweresa kunyumba kuno anaphika mimba yake yatupa kukhala ngati ya mayi oyembekezera chifukwa chochi anawulula kuti ndaba nthochi akumva ululu
Zili pati sabata ino ikubweretsa poyera nkhani yodabwitsa kwambiri ya anyamata ena awiri a m'boma la Thyolo omwe amera mtengo wa chinangwa pa mkono komanso kutupa mimba kamba kokuba chinangwa ndi nthochi m'munda wotsirika. Zili pati itayendera anthuwa inapeza wina mwa anyamatawa mkono wake wakumanzere utasiya kugwira ntchito komanso utatuluka makoko achinangwa kodi zakhala bwanji kuti zifike poti mnyamatayu kumera chinangwa pa mkono dzina langa ndi eleni kabisa ine ndi maxwell ndimakhala m'boma la thyolo nkhani yomwe ndabweretsa mu pulogalamu iyi ndili ndi mphwangayu anayamba kudwala mwezi wa novembala 2023 ine ndi iyeyo ndi mayi amodzi bambonso amodzi vuto lomwe lili ndi mphwangayo ndi lonena kuti iyeyu ali ndi ntchito zake ngati zotolatola ngati kuba amatolatola m'minda tanthu zinthu zosiyanasiyana nde tsiku limeneli anabwera usiku anabweretsa ngati chinangwa chomwe chinali chokwana hafu thumba nditamfufuza za katundu amene kwatenga iye anandiuza kuti katundu uyu ndatenga mmuzi mwa goliyati kutsidya komwe kuno ndiye podziwa kuti iye moyo wake ndiwotolatola ndinangomuyang'ana kudikira kuti kuti ndione kuti kuti zotsatira zake zikhala motani ndiye mwa mwezi omwewo anayamba kutani kuona zizindikiro zina zake mthupi mwake ngati zosonyeza ngati kudwala mwina pa nthawi imeneyi amadwala chani nthawi imeneyi zodwala zake anangoti nthiti zanga izi zikundipweteka pamodzi ndi mkono mbali imodzi ndiye titayang'anira kunapezeka zokuti mkono uja unazatuluka chilonda chomwe chinabwera pa mkonowo mkono wakumanzere titakhala kanthawi kochepa tsiku lina usiku pamazatuluka ngati monga mmene chimakhalira chinangwa chija chikamaphuka pa chilonda chija tili mu chomwecho zinayambikanso zina zooneka kuti matenda aja akupitirirabe mpakana munthu amalepherako kuti mpakana ngati akutani kuyenda choncho mkono uja unayamba kuoneka zizindikiro zoonesa kuti mmene unalili poyambapo unaonesa kuti basi ukupuwala zizindikiro zimene zimaoneka pa nthawi imeneyi zimene zizindikiro zake zili ziti ziti zizindikiro zomwe zimaoneka pa mkonowu zinali zokhudzana ngati mmene limaonekera khungu la chinangwa mmene chimaonekera muja mkono umenewu wambali imodzi omweyo tisanasende chinangwa chija khungu lake lija ndi mmene umaonekera mkonowo tili mu chomwecho zinaoneka kuti pa chilonda pajanso pakuoneka khungu la chinangwa lija monga mmene limatani limakhalira kulumala kumene kumaoneka kwa mkono umenewu kunali kuti mmene unalili ngati wa straight poyambirira mmene anabadwira zinasiyana chokhotakhota ngati unathawira mbali imodzi waphatana ndi nthiti ndiye mpakana panopa nkono umenewu unasiya kugwira ntchito ina iliyonse ndi woti wapuwala basi kuphatana kumeneku kunali kuti kuti uwongoke bwinobwino sizimatheka ndiyeno mkono uso zanjali ndiyeno loti basi latani lapuwala basi mkono uja basi panopa sungathenso kugwira chani kugwira ntchito ina iliyonse umagwira ntchito ndi wambali imodzi yomweyi wagwirana ndi nthiti ndi zinthu ziti ndi ziti zimene mwakhala mukumaona akubweresa pano pakhomo m'mbuyo m'mbuyomu amatha kubweretsa ngati tomato pena za masamba koma atabweretsa hafu thumba wa chinangwayo ndi mmene anatikayikisabe kuti ah kunoko kwathu kuno ngati ndi chinangwa chinavuta amene akupezeka ndi chinangwa ndi anthu oti patali patali kwambiri ndiye ife tinakhalabe ndi umboni titaona zizindikiro zomwe zimadwala tinaona kuti basi vuto ndileko ndiliti ndi katundu amene anabweretsa yeye ndipo zili pati inafuna kumva kuti kodi chinangwa chomwe chikutuluka pa mkono pa mnyamatayu chikumaoneka bwanji pankonopo pakumera ngati monga chimakhalira chinangwa chikamaphuka pakumatuluka pankonopa masamba achinangwa akumaphuka m'mbali mmene umakhalira mtengo wake uja tsinde lake likumakhala loti looneka la green m'mbali mwa masamba makemo masamba akumakhala ndi tsinde bwinobwino la mtengo wake kusogolo kwa mtengo kukumakhala masamba achinangwa ndi chinangwa chimene chichi chinthu chimene chamera liti chinthu chimene chinamera kumayambiriro kwa mwezi omwe wa januwale 2024 mtundu wake ndi wa ledi chifukwa chinangwachi tikachi tikachiona chinangwa pali mitundu yosiyanasiyana koma mbewu ya chinangwa imene timaitcha kutambira macha kuti kankhwali zinthu zimene zikumachitika komano maphukidwewo akumakonda zimenezo zikumakonda kuchitika ngati usiku kukamachako basi zikuoneka kuti pakusala ndi chani ndi khungu lomwe lija la chinangwalo masamba sa sakumakhalanso kuti akuonekapo iyayi koma chinangwa chija khungu lachelo lokha lija ndi zimene zikumaoneka chinangwachi chikumaphuka choonesa kuti ichi ndi chinangwa popanda kuchikayikira iyayi mmene chimaonekera chinangwa bwinobwino ndi chimene chikumaphuka pa chilondachi pa mkonopo kudya munthu kuti atha kunena kuti sangafike poti atha kudya chifukwa choti nanga si chinthu choti chikukhala ngati changophuka ndiye tikayerekeza kuti atha kudya sangadye iyayi mmene timapangira kuti tazala mtengo wa- wa chinangwa umayamba kuphuka m'mbalimu ndi mmene zikumaonekera pamkono pa chilondacho pamkonopa kumbali ya kukula chikungokhala ngati saizi mwina ngati 1 mita basi chikafika pamenepo chikumatha kubwerera sichikumapitiriranso kukula pamenepo chikatero basi chikumakhala kuti chabwerera pabwereranso ngati kubwera ngati kutuwa kwa chani kwa chinangwa kuja ndiye chikumadzabweranso nthawi ina koma zimenezo zikumakonda kuchitika kwambiri ngati usiku usikutu umene zikumachitika nzonena kuti pamkono umene uwu chinthu chija chikakhala kuti chikuphuka munthuyu akumavutika kwambiri ndiponso usiku akulephera kuti agone komano chinthu chija chikakhala kuti chabwerera pamene munthuyu akumapezabe kapumulobe pang'ono mwina ndikupeza tulo koma kukachako basi munthuyu akumaoneka ngati kuti wakhala koma vuto lomwe likumapezeka kwambiri ndi lonena kuti mkonowu sukugwiranso china chilichonse komano wangophatana ndi nthitiyi ukugwira ntchito ndi umodzi wasiya kugwira ntchito chinangwachi iyeyu anakaba liti chinangwachi anaba kumapeto kwa novembala chaka cha 2023 ndi mmene zinabwera zimenezo ku nyumba kuno mutachiona munamfunsa kuti wachitenga kuti ngati munamfunsa nakamba kuti wachitenga kuti chinangwacho titamfufuza kuti katunduyu watenga kuti kutiyankha kwache anatiyankha za makani ndiyebe zoyankha zache zinalibe zosonyezabe kuti mwina tikanakhala kuti tinampitiriza kumfunsa tikanakangana naye mwina ndikupwetekana ngati kukangana kumenyana ndiyeno mama wakwacha munadya nawo pano nthawi imeneyo chinangwacho chitabweretsedwa tinachikana kuchidya iyeyo chomwe chinakwanisa iye chinangwacho anangotenga china ndi china wagulisa chinacho anadya iye sitinadye nawo ayi chifukwa ifeso zinatopsa panopa chinangwacho chinatha anangochinyamula chinangwacho wapita nawo ngati kusika umene anakatha kukagulisa chinangwacho koma chinacho chimene chinazasala anayamba iye wadya kaye china china chosala chinthu chimene anazapita nacho kukagulisa anthu amene anagulawo mwamvako wina akudandaula kuno kuti nayeso mwina akumeraso chinangwa ah kumbali ya anthu odandaula kuti winaso akuphuka chinangwa ndiye palibe iyayi koma amene anazabweresa kunoko katunduyi ndamene akuoneka zizindikiro zimenezo ndamene zikunchitikira zimenezo zomera chinangwazo munthu ujaso kupitiriza kwakutani kumangovutikabe kuti tulo osalitani osalipeza ngati mbali imene kwaphuka chinangwako akumamva kupweteka komanso mkono umenewo ndiye kuti ukumakha kuti ukumzunguza ndithu zosa- zosakhala bwino zija kwambiri nthawi imene chikumatuluka chinangwa chimenechi ikumakonda kumatuluka cha mapasiti teni ikamafika tu wani ndi mmene zikumaoneka kuti basi munthu uja wayamba kupeza mtendere kenako ndikumapeza tulo loti munthu atha kutani atha kugona sopano ndikuti akumangogudubuka kumalira kumba- kumagwira mkono kuti ine basi mkono ukunditani ukundivutisa bolani mungondidula akuti tidulepo chinangwacho asamaone zimenezo zonse iya kumdulako tizifezo ti tingati tingakwanise kumdula sitingamdule chifukwa chona kuti zimenezozo ife ngati sa- sife achipatala kuti tingakwanise kumdula mkono wake wayi masamba amene akumabwerapo pa mkono pamenepa akumakhala masamba angati masamba amene akumaphuka akumaphuka oyambirira akakula ndikuzabweranso ena nambala 2 pamenepopo nde pakumatenga nthawi yayitali kuti akule usiku omwewo ndi mmene zikumachitika zimene pakumabwera oyamba kenako achiwiri achitatu achewo ndi mmene zikumapezeka kuti basi zinthu zakatani zasowanso mmawanso nthawi ngati yomweyo ndi mmenenso zikumataninso zikumachitika masamba enanso kumatani pakumangolekera masamba achitatu omwewo kenako basi zinthu zazipezeke kuti zatani zazimirira momo koyambirirako ankatiuza kuti a musandifunse zimenezo ngati kumene kunali ineko ndi- muna- ndinaliko ndi inuyo ndiye chabwino munda umene una- unatengayo katunduyo ungathe kukatilozerako kuti ndi uwu ndiye bechita nkakamira anatiuza kuti a ineyo katunduyu sindingakwanise kukautani kukauzindikira mundawo ndiye apapo ndoti tikusowabe kuti njira inayo yoti tingalowere kuti nanga tikampeza ndani pamene mwini wake akuti mundawu sakutani sau- saulondola ife tikutuluka apapo ngati akubanja tilodandaula kwambiri chifukwa chona kuti munthu uyu tinkamuwerengera kuti mwina mwache akatha kutithandiza pasogolo koma panopa ndi mmene zafikiranamo ndiona kuti ifenso tikudandaula kwambiri kuti kodi mavuto amenewawo atithera motani mwina patenga nthawi yaitali bwanji akuba katundu wa anthu kunoko nthawi imeneyo munthuyu zakuba zomwe zimathawe kumabweretsa tikhoza kufotokoza kuti mwina zinayambira patali koma kwambiri zinali ngati kuti amatenga mwina mwa achibale patali patali kumatenga za achibale ndiye munyengo zimenezozo kwapezekabe kuti tinkakhala naye bwinobwino kumamuzuzula koma samamvabe ayi ndiye tsiku limenelo limene anakapita kwa Goliatiko limene anazabwerako ndi thumba la la chinangwawo pamapeto pake ndi mmene amapeza kuti zikuchitika ziti zikuchitika zimenezo pamene anapita kwa Goliati kukaba pobwerako patangodutsa masiku ochepa ndi mmene zinayamba kuchitika ziti kuchitika zimenezozo koyambirira ankatitengera ngati za anthu apa- apa- apa khomo pompano ngati za abale ake komano ukoko kumbali yokatenga ngati kwa Goliatiku mmene anakumana ndi ziti ndi zimenezozo simunapite ngati achibale mwina kwa goliyatiko ndikutani ndi kuno kuti mwina kungokafufuza kuti munda mwake munthu amene mwa- munasowa chinangwa mu novembala ni ndani simunapite ah nthawi tingati imeneyo yoti tipite kukafufuza kwa goliyatiku tikumaonabe kuti titha kukhala naye koma nanga tikalowera pati popeza kuti mwina munthu akakhala kuti mwina waononga chinthu chake ambiri amatha kumapanga chipongwe mwina osavomera kuti ayi ndine ndinapanga zakuti zakuti ndiye umboni weniweni ukumakhala utivuta kuti tikathe kukafika kumalo ngati amenewo ndikukapanga kafukufuku ameneyo amalawi anzanga amene mukuimvera nkhaniyi ndiona kuti ineyo m'bale wanu ngati mmalawi nzanu ndavutika kwambiri ndi m'bale wangayu choncho panopa inenso zikumandi- zikumandikhuza kwambiri kuti mwina mwache ndingathe kumagwira ntchito zanga mosiyanasiyana kuti mwina mwache ndizinthandizira munthuyi zikumasakhalabe zinthu zondivuta chifukwa panopa nthumazi yangotigwira kuti kodi munthu amene ndimandalira ine kuti ndikagwirana naye mkono ndi yemweyo ndiye panopa ineyo ndikukumana ndi mavuto osiyanasiyana amene angathe kukhala ndi lingaliro lofu- lokhuza mwina kundithandiza atha kundithandiza ngati pangakhale ena amapemphero monga tiziwa ku malawi kuna anthu opemphera bwino tilipo atha kutithandiza kumbali ya mapemphero koma ineyo ndithu ndavutika kwambiri ndi m'bale wanga ameneyo chifukwa munthu ameneyi panopa monga mmene ndikufotokozeramu chinangwa chobe chikumatulukabe pamkonopa chikumatulukabe oti panopabe ineyo nanenso ndikakhala ndikumalingalirabe kuti ah, apapa nde zi sizikuyenda iyayi ndi munthu amene ndimamdalira ine kwambiri kwa anthu amene ndi khalidwe lotolatola mwawauza zotani anthu amene to ali otolatola amalawi anzanga ma- anthu amene mulipo otolatola inu ndikutha kukuchenjezani kwambiri kuti pamene mukutenga zinthu za eni ake musamaone ngati kuti munthuyo popanga zinthuzo sanaone kupweteka iye ana- anaona kupweteka ndiye ngati mulibe ndi mulipobe otolatola ineyo m'bale wanga akuvutika pa nkhani yoti anatenga zinthu za eni ake ndiye ngati mulipo chonde ndikukupemphani muzagwa m'mavuto amene mwina mulungu sanathe kukukonzerani kuti mutha kukumana ndi mavuto ngati amenewo koma chifukwa cha ntchito zanu zimene mukupanga mudzakumana ndi mavuto osiyanasiyana ngati mmene m'bale wangayu akutani akukumana nawo mwinanso mudzakumana ndi mavuto opyolera amenewo koma ndikungokotha kukupemphani kuti mungogwada pansi kwa mulungu ngati ndikachiwanda kamene kamabwera mumtima mwanu kuti muzitha kumatenga zinthu za eni ake moyo umenewo muthe kutani muthe kusintha muzipanga zanu ndi manja anu manjawa mulungu sanakupatseni kuti muzitengera zinthu za eni ake koma mugwire ntchito ndi manja anu kuti mupeze zosowa zanu pamoyo panu asing'angatu anatithandiza koma pakutithandiza kwawo anatiuzabe kuti a vuto limene lilipo panopa anthu ambiri mankhwala awo akumakhala ona kuti mwina ngati ndikutembenuza zimatha kumalephereka munthuyo atha kumangovutikabe mmene anandithandizira kumene koko sing'anga amene iye zomera masambazi ndiye titha kunena kuti walephera sing'anga amene ndi wakuti munapita sing'anga ameneyutu tinapita kumulanje amene ndi dokotala kumene koko mmene anatithandizira anatiuzabe kuti ngati ndikotheka tingotsamira kwa mulungu kuti mwina mwake atithandize munthuyu akhale chani akhale bwino komano vuto limene lingakule kwambiri loti mankhwala amene akumapezeka panopa akumakhala kuti mwina munthu mankhwala ake sangatani sangatembenuzike yayi ndiye ngati aliponso amalawi ena amene angathe kubwera kutithandiza loti mwina iwo atha kuziwa zinthu zosiyanasiyana pa mavuto amenewawo atha kutithandiza kuti chinangwa chimenechi chisiye kumena pankono pa m'bale wangayu komanso tingopempha kwambiri maka muzi mwa goliyatimo amene munda mwake munazatengedwa chinangwa tikufuna timziwise kuti ife tiku- tikufuna titamuyendera koma tikusowa kuti timpeza motibwanji ndiye munthuyo ngati aliko atipeze kusibira kunoko ndi kwa goliyati kuno pafupi muzi mwa chidotemo athe kutizungulira kuti tione kuti kodi atithandiza motani tifuna tikambirane naye malingana ndi mavuto amene atipezekerawo komano pa ife tokha tayesesabe kuti mwina mwake tifike koma zaku- zikukanika ndiye ngati angathe kutimvera pamenepa tiku- tikufotokozapa ayesese ndithu chikumbumtima akhale nacho atizungulire tithe kukambirana naye tikuziwa kuti zambiri za- zambiri zimatha kukambirana titakhala kuti takumana naye tikambirana tione kuti tipanga bwanji chifukwa m'baleyu ndi woti akuzunzika kwambiri kaya ndi chindapusa chimene anganene iyeyo tiyesesa kuti pakana tifikire chimenecho bola ife m'bale wathuyo apeze mtendere
ndipo zilipati inapitanso kwa mnyamata wina m'mudzi momwemo yemwe mimba yake yatupa kwambiri kamba kokuba nthochi mizimbe chimanga komanso chinangwa zilipati inayesesa kuti iyankhule naye mnyamatayo kuti imve zambiri maka pa zomwe zikumuchitikira koma izi sizinatheke kamba koti pa nthawiyi ankangobuula kwambiri komanso ankangolira Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mayo, mayo.
Mm.

kenako zilipati inayankhula motere ndi mayi yake mnyamatayu omwenso ndi achikulire komanso ali ndi ulumali osayenda ndine magere timakhala ku thyolo apa ndapeza kunena kuti achimwene angobuula kulira kumene kwenikweni chinachitika ndi chani chimene chinachitika anakaba chimwene anakaba kwa anakaba nthochi anatenga nthochi mwa- munda mwa inechi anakaba mwina pa tsiku limene kwenikweni chinachitika ndi chani chinachitika inali njala inali njala ndi anakatenga nthochi anakaphika wakadya ndi mavuto mavuto ake ndi amene mwawaona achimwenewa pawa atadya nthochi zimenezo chinachitika ndi chani ndi mbeko sasawira tinapita kukwawoko kukafufuza kukafufuza ndali zimasirika zimasirika nthochizi ndi abakaso anafika anabwera kuno afika nyumbamo kumuuza we kuti nthochi zosirika ananena kuti nthochizo sanasirike sanane chilichonse anakana kuti munda uno osasirika koma anavomereza kuti nthochi zawo zinasowa kumundako anavomereza anafotokozeka munapita naye nthawi imeneyi anafotokoza nyumba mama ndiye tinapita kawiri kongokafufuza kuti timve bwinobwino kuti mnas- mnasirikadi nthochizo ndiye anakana mwiniyo munadziwa bwanji kuti mwana wanuyo anakaba nthochi munadziwa bwanji chifukwa chache anaulula kuti ndaba nthochi akumva ululu unaululu wopweteka monga amene akubulira mimba inayamba kusasawira mimba inayamba kutupa kutupa kwake inatupa motani mimba yake ndiyo fufu- yofufuma ndiyotupa kutupa mimba yake atupa kukhala ngati ya mayi oyembekezera

kumchekera malezala kumwesa mankhwala aujeni azisamba zolephereka zosathekabe ndalama kuonongeka kupululuka osachira kupita ku chipatala cha private kulephereka mpaka kupita ku Thyolo wakhalako ujeni mawiki atatu kulephereka mpaka afika sayizi yobwerako asanachirisidwe mpaka deti ya lero mimba yotupa mapaziso otupaso kuchipatala mukapita madokotala amakamba kuti vuto ndi chani kuchipatala amakamba kuti matenda alibe magazi ali nawo chilichonse alibe anamuyeza mapapu mapapu abwinobwino ndiye kuti mudziwe kunena kuti ah, zimene zikuchitika chifukwa cha nthochi zimene anaba chikuchitika ndi chani si nthochi zokha chimangaso anatengaso ujeni pamunda pa munthu ndiye anakafufuza kwa munthuyoso ananena kuti simasirika sinambe nasirikapo kutanthauza kuti munda umene anakaba chimanga ndi wina anakaba nthochiso ndi wina eh zimenezi anaba tsiku limodzi kapena anaba masiku osiyana masiku osiyana anabanso chinangwa anabanso chinangwa munda mwa ayinache atangoba ndiye anakafufuza ayinachenso anakana atakana basi namba nabwa atakhala ina mizimbe amakhala atanyowa atanyowa anaba mizimbe anabwa atanyowa nyengo ino ya mvula thalauza ache nanyowa anabwa kumatafuna nyumba nde zamuchitikira zimenezitu minda yonse tinayendamo anakana kuti sanasirike amene ndi ndani wanu amene mwananga obereka nokha ee akuwuzani inu kuti sanasirike mwayendera mwapita kumene munda mwaona katenga nthochi mwabwerako pano pano ndiye mukutani inu mwakamba apa kunena kuti mimba yake kumaoneka ngati yammayi woyembekezera pano pano mukuchita chani kuti mwina mimba imene iphwere

zonyerekera chocho nenda kuyamba kusosola kutupa tsopano Eh, ndiye ndimafunsa kuti chinthu chimene wa- waba iyeyo komalizira kuti ayambeni kutupa mimba ndi chani pa zinthu zonsezi zimene mwatchula kuti akhala kubazi chimene waba komalizira ndi chani anabwesa nthochi ya kwa anaba nthochi anabwesa kunyumba kuno anaphika anaphika yekha m'sefuliya ndiye sinafunsa chilichonse nangomuyang'ana ndoti pamene zata zakhozokera ndikumaoneka zimenezo